Agus anois ar an líne atá Clare Spáinneach ón eagraíocht Gaeloideachas. A Clare, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh míle maith agat Darren, tá sé deas bheith ar ais leat. Ok a Clare, rinne tú agus daoine eile in éineacht leat cur i láthair i gComhchoiste Oireachtais Dé Céadaoin an 24ú lá de mhí Aibreáin inné maidir leis an soláthar atá ann do Ghaelscoileanna in Éirinn. An féidir leat achoimre a thabhairt dom faoin méid a bhí le rá agat agus ag na daoine eile ag an gcomhchiste inné, a Clare? Cinnte. Tugadh cuireadh dúinn dul ann le labhairt leo maidir leis an éileamh don Ghaelscolaíocht nach bhfuil á shásamh ag an. stát agus bhí trí eagraíocht i láthair ag an seisiún go raibh mise, bhí Gaeloideachas, bhí An Foras Pátrúnachta agus bhí Conradh na Gaeilge mar tá an trí eagraíocht ag obair i gcomhar lena chéile ar an bhfeachtas Gaelscoil for All ag éileamh go mbeadh Gaelscolaíocht ar fáil do gach duine. So labhair mise maidir leis an trí leibhéal mar tá muidne ag plé leis an trí leibhéal mar eagraíocht. Labhair mé faoi na naíonraí mar bhunchloch an tumoideachais agus nach bhfuil ach 53 naíonra ann anois lasmuigh den Ghaeltacht atá ag feidhmiú go hiomlán trí Ghaeilge de réir suirbhé a d'fhoilsigh an Roinn Leanaí i 2023. Ansin labhair mé faoin bpróiseas bunaithe scoile ag an mbunleibhéal mar tá. lucht na Gaelscoile faoi mhíbhuntáiste ansin mar má tá scoileanna eile sa cheantar cheana féin, fiú mura bhfuil Gaelscoil sa cheantar, má tá spás sna scoileanna reatha níl aon deis ann le Gaelscoil a bhunú, fiú dá mbeadh pobal ann atá á lorg. Agus is mar a chéile atá sé ag an iarbhunleibhéal ach tá castacht sa bhreis ann freisin mar tá an Roinn ag brú múnla an aonaid, áit a bhfuil muidne mar eagraíocht ag ceapadh gur fearr i bhfad go mbeadh an cead Gaelcholáistí neamhspleácha a bhunú agus gur sin atá de dhíth ón bpobal. Tá fhios agam go bhfuil caint le. bliain ar a laghad anuas ar aon nós faoi pholasaí oideachais Gaeilge nua eile lasmuigh den Ghaeltacht ach ag an am céanna d'fhógair Aire Stáit, Aire an tAire Oideachais Joe McHugh cúpla bliain ó shin go bhfuil sé mar sprioc an líon daltaí ag freastal ar Ghaelscoileanna a dhúbailt. Like. Like. agus léigh mé ar Tuairisc ponc ie inniu go bhfuil laghdú ann ó bhliain ó thaobh an líon daltaí ag freastal ar ghaelscoileanna le cúpla bliain anuas like an bhfuil aon an bhfuil a ndóthain dáiríreachta ag teacht ón Roinn Oideachais dar libh ó thaobh scoileanna Gaeilge nua a bhunú? Tá súil againn go bhfuil siad dáiríre faoi ach tá siad ag tarraingt. agus go cinnte, d'fhógair an Aire McHugh go mbeadh sé sin mar sprioc acu, sílim cheithre bliana ó shin anois, agus tá muid fós ag fanacht ar an polasaí sin bheith foilsithe. Tá muid fós ag fanacht ar roinnt de na eochair-tuairiscí atá le cur mar bhonn eolais faoin polasaí nua le bheith foilsithe, agus. Níl aon dul chun cinn á dhéanamh ag an Roinn idir an dá linn. Tá gach rud curtha ar an méar fhada, feictear dúinne, go dtí go mbeidh an polasaí seo foilsithe. Ach ceann de na himní atá orainn maidir leis an bpolasaí céanna ná ní dócha ag an bpointe seo go mbeidh an polasaí ag breathnú go sonrach ar soláthar nua a bhunú. ag an mbunleibhéal nó ag an iar-bhunleibhéal. Tá sé ag caint ar cur leis na scoileanna atá ann, rud atá go breá má tá na scoileanna sin in ann chuige agus má thugtar na tacaíochtaí cuí dóibh, ach níl caint ann maidir le soláthar nua a bhunú agus tá ceantracha ann, go háirithe ag an iar-bhunleibhéal, nach bhfuil aon scoileanna ar fáil in achar réasúnta taistil do na páistí. So beidh muid ag súil leis an dréacht-pholasaí a fheic. dul roimh dheireadh na bliana seo ach tá sé tógáil méid an-fhada ama agus tá muid ag éileamh go ngníomhódh an Roinn Oideachais ar roinnt de na riachtanais seo luath seachas mall. Ní gá fanacht ar an bpolasaí le roinnt den soláthar nua seo a bhunú áit go dtuigeann muid go bhfuil gá leis. An bhfuil sé, an bhfuil sé sin tuartha, an bhfuil a fhios agat, like, fiú tar éis an polasaí a sheoladh, go nach mbeidh líon suntasach Gaelcholáistí nua, nó, nó an bhfuil sé, like, níl a fhios againn anois cad atá an scéal? Bhuel, chuir an Roinn stop le bunú scoileanna nua i 2022. Bhí an an córas a bhí ag feidhmiú ó 2012, bhí sé lochtach ach ar a laghad thuig muid na ceantair ina mbeadh deiseannaí ann le scoileanna nua a bhunú. Ach ansin d'fhógair siad cúpla bliain ó shin nach mbeadh aon scoil nua á mbunú, fiú sna ceantracha a bhí ar na. cúrsaí acu ach go mbeidís ag breathnú ar shíneadh a chur le scoileanna reatha. Níor tháinig aon fógra breise uathu uaidh sin amach agus tá muidne ag éileamh go mbeadh córas ar leith ann ar aon nós le scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú. agus go mbeadh sé sin bunaithe ar éileamh agus inbhuanaitheacht na scoileanna sin seachas díreach bunaithe ar daonra a bheith ag fás i gceantar ar leith, mar is ceist eile ar fad í an ceart atá ag páistí oideachas lán-Ghaeilge a bheith acu ó naíonra go bunscoil go hiarbhunscoil agus caithfidh an Roinn breathnú air mar cheist ar leith. Agus an bhfuil fhios againn cathain a mbeidh an Polasaí don Oideachas Gaeilge seolta? Mar atá fhios agam, like, beidh olltoghchán either i mbliana nó go luath an bhliain seo chugainn, so seans go mbeidh olltoghchán roimh an sheoladh agus go mbeidh sé curtha ar an mhéar fhada arís. Sin an t-imní atá orainn agus tá roinnt de na polaiteoirí a bhí i láthair ag seisiún an chomhchoiste inné théis an cheist díreach a chur ar an Roinn Oideachais cén dáta ar a mbeidh an polasaí seo le foilsiú agus níl freagra faighte acu. So tá muid go fóill sa dorchadas maidir leis sin. Faraor, tá muid ag súil leis gur i mbliana a bheas sé ach níl aon amlíne cinnte tugtha dúinn ag an caite agus níl dáta ar leith luaite leis. Is féidir breathnú siar ar an bpíosa cainte a rinneamar uilig ag an seisiún leis an gComhchoiste inné agus díreach ár mbuíochas a chur in iúl freisin do na polaiteoirí a thug éisteacht. dúinn ar na ceisteanna tábhachtacha seo mar tugann sé sin ardú meanma do na tuismitheoirí ar fad atá taobh thiar de na feachtais seo agus atá ag lorg scoileanna nua dá gcuid páistí. An féidir leat a rá cén polaiteoirí a d'fhreastail ann inné? Ní bheadh na hainmneacha ar fad agam ach cinnte gurb é Aengus Ó Snodaigh a bhí mar chathaoirleach ar an seisiún. Bhí an tAire Ó Cuív ann, or an t-iar-Aire Ó Cuív ann chomh maith agus bhí Catherine Connolly linn agus ceisteanna stuama acu ar fad. Agus anois ar an líne tá Cormac Mac Caisín ón bhForas Pátrúnachta. A Chormaic, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, a Darren. A Chormaic, rinne tú agus daoine eile in éineacht leat cur i láthair ag Comhchoiste Oireachtais Dé Céadaoine an 24ú lá de mhí Aibreáin maidir leis an soláthar atá ann do Ghaelscoileanna in Éirinn. An féidir leat achoimre a thabhairt dom ar an gcomhrá faoin méid a bhí le rá agat agus ag na daoine eile ag an gcomhchiste inné? Cinnte, agus seachas go raibh muid ag caint faoin soláthar, bhí muid ag caint faoin easpa soláthair Gaelscolaíochta sa tír. Bhí mé féin ag labhairt mar chathaoirleach ar Ghaelscoil na Mí agus ar son an mhórcheantair, sé sin oirdheisceart na Mí. Insan cheantar sin tá ceithre Ghaelscoil laistigh de 20 nóiméad óna chéile. So sin iad Gaelscoil na Mí agus Gaelscoil na Cille i Cill Dhéagláin, Gaelscoil Thulach na nÓg i Dún Bóinne agus Gaelscoil na Ríthe i Dún Seachlainn. Agus idir an ceithre scoil sin tá breis agus míle aon chéad dalta ag freastal orthu faoi láthair agus beidh an líon dalta sin ag fás go míle dhá chéad go luath amach anseo. Tá an ráta aistrithe ó na bunscoileanna lán-Ghaeilge go dtí Gaelcholáistí gar do náid. agus fágann sé sin go bhfuil daltaí ag fágáil na bunscoile inniúil sa Ghaeilge agus go bhfuil siad ag cailliúint na hinniúlachta sin ag an meánleibhéal toisc go bhfuil orthu freastal ar mheánscolaíocht trí Bhéarla. Sin cur amú ar an infheistíocht atá á dhéanamh ag an mbunleibhéal. Tá sé sin ag teacht salach ar an Chlár Rialtais a bhfuil sé mar sprioc aige Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí a chur ar fáil sna háiteanna go bhfuil éileamh mór orthu agus leis an sprioc eile sa Chlár Rialtais, an líon daltaí sa Ghaelscolaíocht a dhúbailt. Chomh maith leis sin, ní dhéanann sé ciall ar bith nach bhfuil daltaí oirdheisceart na Mí in ann teacht ar meánoideachas trí Ghaeilge nuair atá an Straitéis 20 Bliain ag iarraidh ceathrú milliún cainteoirí a chruthú, nuair atá an Stát ag súil le 20% d'earcaithe sa státchóras, a bheith inniúil sa Ghaeilge faoi 2030 a bheith ann. Agus bhí muid ag ardú ceisteanna sa chruinniú inné ar nós cad as a bhfuil an Stát ag súil leis go bhfaighidh siad na cainteoirí Gaeilge seo tráth a bhfuil siad ag cur bac orainn scoileanna lán-Ghaeilge a chur ar fáil le freastal ar an éileamh atá ann faoi láthair. Bhí an scéal céanna, na fadhbanna céanna le cloisteáil ann ón cheithre ghrúpa a bhí ag caint leis an chomhchoiste inné, so sin Caisleán an Bharraigh i Maigh Eo, mé féin ar son oirdheisceart na Mí, bhí beirt ag labhairt ar son iarthar Chorcaigh agus bhí triúr ag labhairt ar son an Tulach Mhór i lár na tíre. Na fadhbanna céanna atá ann. Tá na huimhreacha againn. Níl aon argóint ag aonduine leis an éileamh atá ar Ghaelcholáistí sna ceantair sin ach an fhadhb atá ann ná níl córas ar bith, níl, níl, níl próisis ar bith go bhféadfadh le pobal ar bith dul agus iarratas a dhéanamh Gaelcholáiste a bhunú. Ok, tiocfaimid ar ais chuige sin i gceann nóiméid. Luaigh tú an Tulach Mhór ansin. An bhfuil mé ceart chun a rá go bhfreastalaíonn an réigiún sin leis na dhá Ghaelscoileanna atá sa Mhuileann gCearr? Tá. So, so, tá, tá. Leis na ceantair seo, tá tú, is dóigh liom, an bealach go bhféadfadh, tá tú ag caint cineál, hyp, kind of hypo tá brón orm, tá sé ag teip orm an focal ceart a rá i mBéarla nó i nGaeilge, hypothetically, you know, speaking, dá dá gcuirfeá Gaelcholáiste ar bhun anseo nó ansiúd, bheadh an Gaelcholáiste sin in ann freastal ar an réigiún áirithe seo. So, you know, d'fhéadfá a rá go bhféadfaí Gaelcholáiste a bhunú sa Mhuileann gCearr, d'fhéadfá a rá Gaelcholáiste a bhunú em eh sa Tulach Mhór, d'fhéadfá a rá Gaelcholáiste a bhunú i bPort Laoise agus gan aon amhras, bheadh Gaelcholáiste in ann freastal ar cean- eh ar ar ar cheantar taistil you know tríocha, tríocha, tríocha cúig nóiméad timpeall ar an scoil. Agus ag brath ar cá mbeadh an scoil lonnaithe, bheadh sin ag freastal ar scoileanna difriúla. Má thógann tú an Tulach Mhór, mar shampla, tá sé Gaelscoil laistigh den achar taistil sin ón Tulach Mhór. So tá an Gaelscoil sa Tulach Mhór féin, tá Gaelscoil i mBiorra, Éadan Doire, Áth Luain agus an dá scoil sa Mhuileann gCearr. Tá beagnach míle dalta ag freastal ar an sé bhunscoil sin. Agus má sheasann tusa in aon cheann den sé bhunscoil sin inniu, is cuma cén bealach a dhéanfá taisteal, níl teacht agat ar Ghaelcholáiste in aon cheantar. So, bheifeá ag taisteal chomh fada le Ráth Chairn, nó taisteal chomh fada le Baile Átha an Rí, nó mar sin de. Agus Tá an ganntanas i lár na tíre aitheanta, fiú, ag an Roinn Oideachais iad féin maidir leis an ngaelscolaíocht. Ins an tuairisc a bhí ullmhaithe mar chuid de na hullmhúcháin don Pholasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge, d'aithin siad féin go bhfuil bearna faoi leith sa chóras oideachais i lár na tíre ó thaobh soláthar lán-Ghaeilge de. So, níl muidne ag éileamh in aon cheann de na ceantracha seo rud éigin atá lasmuigh den Chlár Rialtais, rud éigin lasmuigh de pholasaithe oifigiúla an Stáit. Ach faraor, an rud atá ag tarlú ná go bhfuil an Státchóras ag cur bac orainn mar níl aon deis ar fáil, níl aon, níl aon nós imeachta ann chun dul agus scoileanna nua a bhunú. Tá deireadh le haon deis a bhí ann, fiú na comórtais pátrúnachta a bhí rite ó 20 12 go 20 21, tá sé sin, tá an ré sin thart. Tá an Roinn Oideachais ag rá anois gurb é go bunúsach an t-aon bhealach a dhéanfaidís soláthar breise a chur ar fáil nuair atá sé ag teastáil ná trí na scoileanna reatha a fhás. I mo cheantar, in oirdheisceart na Mí, béal dorais le Gaelscoil na Mí, tá meánscoil ann darb ainm Coláiste de Lacy. Sin scoil meán Bhéarla agus tá siad ag cur síneadh agus síneadh agus síneadh a chur leis an scoil sin agus an soláthar meánscolaíochta a choinneáil ag 100% Béarla agus ag 0% Gaeilge. Níl sé sin sásúil, níl muid sásta glacadh leis sin agus chuir muid in iúl go han-soiléir do na baill ar an choiste inné nach bhfuil, nár chóir go mbeadh aon chaint ann faoi aonad, sruth, satailít ná aon rud eile Tá na huimhreacha againn, tá an t-éileamh againn do Ghaelcholáiste neamhspleách chun freastal ar na huimhreacha móra atá againn sna ceantracha seo agus tá ag teip ar an rialtas a pholasaithe féin a bhaint amach, mór an náire é. Mar a dúirt tú, tá éileamh i roinnt réigiúin in Éirinn agus fiú i gcúpla áiteanna i dTuaisceart Éireann, an stát, ach tá a fhios agam nach bhfreastalaíonn sibh sa bhForas ar Thuaisceart Éireann, an stát. An bhfuil. Mórán muiníne agaibh sa Foras Pátrúnachta go mbeidh an polasaí don oideachas Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht go maith ionas go mbeadh sé níos éascaí Gaelcholáistí agus Gaelscoileanna nua a bhunú? Níl. Níl. Agus an fáth go an fáth go bhfuil mé rá sin ná ná déanadh FOI chun teacht ar an na hullmhúcháin ar dhréachtpholasaí a bhí ag an Roinn Oideachais Fuair muid é agus níl tagairt ar bith ann. Níl an Roinn Oideachais iad féin ag dréachtú polasaí don oideachas lán-Ghaeilge agus ag aithint aon ghá ná aon próiseas ná aon rud ar chor ar bith chun an soláthar lán-Ghaeilge a mhéadú. So, níl aon údar dóchais againn go bhfuil an Stát chun déileáil leis an cheist seo trí, you know, polasaithe an Stáit féin. Aon pholasaí atá uait, a Darren, tá sé ann i scríbhinn, go hoifigiúil. Gabh siar go dtí polasaí an Rialtais i leith na Gaeilge ó 2006, aithníonn sé sin gur chóir go ndéanfadh an Stát freastal ar éileamh tuismitheoirí d'oideachas lán-Ghaeilge. Níl siad ag déanamh aon rud faoi, tá sé sa Chlár Rialtais. Níl siad ag déanamh aon rud faoi, tá sé sa Straitéis 20 Bliain. Níl siad ag déanamh aon rud faoi agus má thagann an polasaí, an leagan deiridh den pholasaí oideachas lán-Ghaeilge amach agus nach mbeidh aon tagairt ann dó, bheadh mise ag rá gur cur amú ama a bhí ann insan rud ar fad. Tá rud amháin eile just just just le haithint an cineál seafóid agus an an an an an um an fhadhb atá againn leis an státchóras anseo. Rinne tú fhéin tagairt do do don Tuaisceart ar ar ball agus cuid de na fadhbanna nó cuid cuid den éileamh nach bhfuil sásaithe sa Tuaisceart ar cheantracha ar nós Tuaisceart Bhéal Feirste. Tá Tá gá le Gaelcholáiste sa taobh sin den chathair chomh maith le Coláiste Feirste san iarthar. Is é oirthear Bhéal Feirste an t-aon cheantar sa tír ina mbeidh Gaelscoil nua ag oscailt i mbliana agus tá sé go hiontach go mbeidh an pobal sin in ann luach a bhaint as an Ghaelscolaíocht den chéad uair. Ach tá an scoil sin ag oscailt, le tacaíocht agus le maoiniú ón stát anseo i mBleá Cliath. Tá an stát i mBleá Cliath ag éascú bunú na gaelscoile lasmuigh den stát agus ag an am céanna tá an stát céanna, a bhfuil sé mar aidhm acu an líon cainteoirí Gaeilge a fhás tríd an Ghaelscolaíocht, a bhfuil spriocanna nua á dtabhairt isteach ó thaobh an earcaithe don státchóras a ardú agus an stuif seo ar fad, tá siadsan ag cur bac orainn agus tá siad ag éascú an rud lasmuigh den stát. Cuireann sé sin olc orainn. Ní dhéanann muid aon, níl ach beannachtaí againn don scoil nua in oirthear Bhéal Feirste ach Tá sé cineál deacair a thuiscint go bhfuil bac á chur air laistigh den Stát agus go bhfuil siad ag déanamh an rud sin a éascú lasmuigh den Stát ag an am céanna.